Agus anois den chéad uair ar Raidió táim ag caint le Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach Gaeilge ó DIT anseo sa Ghráinseach Ghormáin. A Siobhán, conas atá tú? Ó, tá mé ar fheabhas. Go raibh míle maith agat, Darren, agus tá céad fáilte anseo go Gráinseach Ghormáin. Go raibh míle maith agat. A Siobhán, an bhféadfá insint dúinn faoi conas agus cathain a thosaigh tú ag obair le DIT, le do thoil? Go díreach, thoisigh Oifig na Gaeilge, tá mise, tá mise fostaithe mar Oifigeach na Gaeilge anseo san Institiúid agus thoisigh muid amach, deich mbliana ó shin, dhá mhíle is a sé agus tá muid ar an bhfód ó shin. Nuair a thosaigh muid amach ar dtús bhí beirt againn, mé féin agus Clare Spáinneach agus anois tá beirt againn ann ceart go leor ach níl ann ach an aon phost amháin, Oifigeach Gaeilge agus tá mé ag roinnt an phoist le Gráinne Ní Bhréithiún. Agus tá an bheirt againn, tá muid ag treabhadh linn anseo in D.I.T. ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn i measc mic léinn agus baill foirne, agus an pobal go forleathan anseo. Is as Dún na Gall thú, arb ea? Sea, go díreach. Ó Ghaeltacht Láir Thír Chonaill domh ó dhúchas, agus chaith mé seal i nGaillimh agus anois, mar a deirim, tá mé i mBaile Átha Cliath le deich mbliana anuas. Sin an, sin Teelan, an ea? Nó Gleann Colmcille? Ní hea. Tá an Ghaeltacht Láir, tá sé lonnaithe idir Bealach Féich agus, agus An Clochán Liath agus deir muid cóngarach do cheantar na nGleannta agus Leitir Ceanainn, tá muid seort, istigh i lár an chontae muid, ar a, agus. An bhfuil a lán Gaeilge ann fós? Tá measarthacht Gaeilge sa cheantar fós, deir muid. Tá teaglaigh ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge agus, agus, ach tá, tá an Ghaeilge, leoga, ag imeacht i léig go mór sa cheantar. Níl an oiread sin daoine á labhairt níos mó, deir muid, ar bhonn laethúil. Ach sin ráite, tá, tá an pobal ag dul i, i léig fosta. Níl an méid céanna daoine a bhí ann. mar atá i go leor ceantracha tuaithe. Ach sin ráite, deir mé, tá an scoil náisiúnta fós, tá sé láidir go leor agus b'fhéidir thart ar trí scór páistí ag freastal air. Ach síneann an Ghaeltacht Láir ó, deir muid, Leitir Mhic a' Bhaird go dtí Gleann Fhinne agus ina iomlán bheadh b'fhéidir, ó, i bhfad thar míle duine, i bhfad thar míle duine sa cheantar, b'fhéidir tarraingt ar dhá mhíle duine idir na trí pháráistí a thagann faoin Ghaeltacht Láir. Ok, sin go breá. An féidir leat cur síos a thabhairt dúinn ar staid na Gaeilge sa choláiste seo agus sa DIT go ginearálta agus faoin obair a dhéanann tú féin anseo leo go laethúil? Go díreach. Tá, tá DIT, tá muid, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, tá muid ar, an bhfód le blianta fada, os cionn céad fiche bliain, agus tá, Tá an Institiúid, tá muid scaipthe, tá muid faoi láthair ar sé phríomh-champas, Ráth Maonais, Sráid Aungier agus Sráid Chaoimhín i ndeisceart na cathrach, déarfaidh muid, agus anseo i nGráinseach Ghormáin, i Sráid Bolton agus Sráid Chathail Brugha i dtuaisceart na cathrach, sin iad na príomh-champais anois. Tá tarraingt ar 20,000 mac léinn againn, sin idir dhaoine óga a bhíonn ag freastal ar ranganna ceoil, suas go dtí mic léinn PhD agus mic léinn iar-scoláireachta PhD, mar a déarfá. Tá tarraingt ar 1,000 ocht gcéad baill foirne againn, so is institiúid, is coláiste mór sinn. Tá muid ar ceann de na coláistí, tá tá níos mó ná deich fán gcéad de mhic léinn na tíre seo ag freastal ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. I láthair na huaire tá muid ag dul tá muid i bhforbairt agus ag obair ar Ollscoil Teicneolaíochta na. Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn ina mbeimid féin, Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir ag teacht le chéile faoi scáth Ollscoil Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Maidir leis, maidir le cúrsaí Gaeilge, Ní raibh a fhios agam faoi sin, yeah, sin, sin, yeah, sin, sin, sin forbairt nua atá ag tarlú faoi láthair, um, deir siad sa Bhéarla TU for Dublin, Technology, Technological University for Dublin, yeah. agus is obair suntasach atá i gceist anseo agus tá sé uh, mar Tá míbhuntáiste ar shlí ag na hinstitiúidí teicneolaíochta ó thaobh cúrsaí ó thaobh cúrsaí airgeadais de agus ó thaobh mealladh maoiniú. Níl níl fáil againn ar an méid céanna maoinithe. Ach sin ráite, tá tá tá an-obair den scoth ar bun anseo agus le stádas ollscoil teicneolaíochta beidh fáil ar níos mó airgeadais, beidh fáil ar níos mó mic léinn, tá súil againn, agus le cois sin go mbeidh stádas agus gradam a bhronnadh ar an obair atá ar bun. sa trí institiúid trí chéile. Ach maidir le cúrsaí Gaeilge. Cén t-ainm a bheidh ar sin? TUD, an ea? TU for Dublin atá mar theideal air. Sea, Ollscoil Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Go díreach é. Ach maidir le cúrsaí Gaeilge, don chuid is mó, sé'n obair a bhíonn ar bun againne ná go bhfuil muid ag cur rangannaí agus oiliúint ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn. Bíonn sinn ag cur imeachtaí sóisialta agus cultúrtha ar siúl. Bíonn sinn ag tabhairt tacaíochta do dhaoine atá ag freastal ar rangannaí Gaeilge agus cúrsaí Gaeilge anseo cheana féin agus go ginearálta cúrsaí a bhaineann le aistriúchán, comharthaíocht agus obair den tsaghas sin. Cé mhéid mac léinn atá ag fáil oideachas trí mheán na Gaeilge anseo agus sna DIT go ginearálta, ar oscailt? Bhuel, faoi láthair tá dhá chúrsa céime ar bun againn anseo, iriseoireacht le Gaeilge agus cúrsaí scannánaíochta agus craoltóireachta trí Ghaeilge. So is féidir le mic léinn Gaeilge agus agus na hábhair sin a fhoghlaim nó is féidir leo oideachas a fháil trí Ghaeilge sna hábhair sin faoi láthair. Tá críoch ag teacht leis na cúrsaí sin agus beidh cúrsaí nua ag teacht chun cinn. Beidh cúrsaí gnó idirnáisiúnta agus an Ghaeilge, Agus beidh cúrsa nua ansin, Turasóireacht Idirnáisiúnta agus an Ghaeilge. Agus le cois sin, tá Máistreacht, tá MA sa Ghaeilge Fheidhmeach ar bun anseo faoi láthair freisin. Ina iomláine, agus is féidir leat. Céard é an Máistreacht? Tá Máistreacht sa Ghaeilge Fheidhmeach, MA sa Ghaeilge Fheidhmeach ar bun anseo. Agus an dúirt tú, an mbeidh deireadh ag teacht leis an gcúrsa sin Gaeilge agus Craoltóireachta agus. Beidh críoch leis, an mbeidh? Beidh sé ag críochnú suas faoi cheann trí bliana, yeah. Tá mic léinn anseo sa darna, tríú agus sa cheathrú bliain faoi láthair agus beidh críoch ag teacht leis an gcúrsa sin agus is trua é sin ach go díreach go bhfuil, go bhfuil athfhorbairt agus athstruchtúrú ag teacht ar an rannóg féin agus ar Scoil na Meán agus sin rud a bhéas ag tarlú ná go mbeidh cúrsaí nua ag teacht chun cinn, cúrsaí céime nua. Ach ina iomláine, is féidir le mic léinn fosta atá atá freastal ar cúrsaí, Turasóireachta ar bainistíocht imeachtaí, ar chúrsaí fóillíochta agus mar sin de thall i Sráid Chathail Brugha. Is féidir leo an modúl teanga a dhéanamh freisin. So tá tarraingt ar b'fhéidir tá thart ar céad caoga mac léinn anseo ag déanamh staidéar ar an nGaeilge go go foirmiúil agus ag baint agus ag baint. Céad caoga? Thart air sin. Sin go maith, yeah. Yeah, um go bhfuil ag déanamh module Gaeilge agus is féidir module a dhéanamh sa luath-oideachas trí Ghaeilge freisin agus an dátheangachas anseo i nGráinseach Ghormáin agus sin obair a bhíonn ar bun againne nó, um, an Ghaeilge a fhoghlaim nó teagasc na Gaeilge do mhic léinn agus do bhaill foirne. Má thagann cuairteoir anseo, an gcloisfidh sé nó sí Gaeilge in amanna? Ó am go chéile, cloisfidh. Má thagann siad maidin Dé Máirt, Dé Céadaoin nó Déardaoin agus maidin caife as Gaeilge ar siúl, cloisfidh siad neart Gaeilge. Bíonn imeachtaí sóisialta ar bun againn gach maidin Mháirt, Chéadaoin agus Déardaoin i nGráinseach Ghormáin, i Sráid Chathail Brugha, i Sráid Aungier agus anseo mar a deirim. Bíonn maidin caife ar bun againn agus tá fáilte roimh éinne bualadh isteach agus cupán tae a bheith acu linn idir a haon déag agus leathuair tar éis a haon déag agus beidh deis acu bualadh le mic léinn agus baill foirne le Gaeilge. Tá thart ar, an semester seo, tá os cionn céad baill foirne agus mac léinn ag freastal ar na rangannaí Gaeilge linn. Beidh siad in ann, beidh siad in ann Teastas Eorpach na Gaeilge a bhaint amach, má theastaíonn uathu, agus cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge. Agus ar, you know, le deich mbliana anuas, tá i bhfad os cionn, tá i bhfad os cionn míle, míle duine, thart ar sé chéad baill foirne agus, na céadta mac léinn tar éis freastal ar ranganna Gaeilge linn anseo. Sin lasmuigh de na céimeanna. Sin lasmuigh de na céimeanna, go díreach é. So tá sé sin ar fheabhas agus tá an-áthas orainn go bhfuil go bhfuil spéis ag baill foirne sa Ghaeilge ach tá dualgas fosta orainn mar chomhlacht poiblí, mar déarfá, forbairt a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí trí Ghaeilge agus cé go dtógann an próiseas seo am, tá spéis ag baill foirne a bheith ag cur lena gcuid scileanna labhartha Gaeilge agus sa dóigh is go mbeidh siad amach anseo ábalta freastal ar an phobal. Déarfaimid dá mbeidís sa leabharlann nó in seirbhísí na mac léinn nó in rannóga éagsúla a bhfuil freastal ar an phobal. Yeah, bhí áthas orm teacht anseo inniu don chéad uair agus an chomharthaíocht dátheangach a fheiceáil, tá sé go hiontach, you know, agus táimid inár shuí anseo sa chlós cúirte, An Croí, i nDIT Ghráinseach Ghormáin. Agus is dea-scéal é domsa mar Ghaeilgeoir go bhfuil ainm Gaeilge air, sé sin an ainm don chlós cúirte i nGaeilge amháin, An Croí. Tá súil agam go n-úsáideann na mic léinn an t-ainm sin as Gaeilge go sóisialta, an úsáideann? Sin an rud atáimid ag iarraidh a chur chun cinn. Tá an deis againn anseo anois i nGráinseach Ghormáin, tá campas úr againn agus táimid ag lonnú ar an gcampas seo anois le thart ar dhá bhliain nó mar sin agus sin beidh go leor foirgneamh úra a fhorbairt ar an gcampas. Tá foirgneamh nua béal dorais, an Mol Glas an t-ainm atá air. Mar a deir tú, táimid inár suí anseo, táimid sa, sa Chroí atá i lár an champais féin agus beidh na foirgní nua ag teacht chun tosaigh agus táimid ag iarraidh ainmneacha Gaeilge a bheith ar na foirgnimh sin chomh maith agus go mbeadh sé go nádúrtha nach bhfuil gá ainm a úsáid ach gur Gaeilge amháin agus gur ainm amháin a bheith in úsáid agus go bhfuil sé mar déarfá nádúrtha. Tá mé ag amharc trasna uainn anois agus tá an. Tá foirgneamh agus an Bhradóg an t-ainm atá air, agus sin bunaithe ar abhainn atá sa cheantar. Tá Séipéal Naomh Lorcáin os ár gcomhair amach agus tá na hainmneacha in úsáid atá dúchasach don cheantar féin againn fosta in úsáid agus is maith an rud é sin. Agus beidh muid amach anseo, beidh, beidh slí ag dul ón Cuarbhóthar Thuaidh síos go dtí, síos go dtí Sráid Bolton agus bhéarfaidh muid Slí Bhreandáin air. Sin don Naomh Breandán atá. mar naomh agus mar ainm a bhí ar an ospidéal anseo i nGráinseach Gormáin, Ospidéal Naomh Bhreandáin. So tá muid ag iarraidh a fhorbairt agus ag tabhairt isteach an chultúir dúchasaigh, na hainmneacha dúchasacha agus go mbeidh, tá súil againn, an Ghaeilge in úsáid go nádúrtha ag daoine ar ainmneacha agus áiteacha anseo ar an champas úr. An mbeidh na dhá nó trí ainmneacha sin a luaigh tú ansin, an mbeidh siad i nGaeilge amháin nó tá sibh ag iarraidh iad a bheith i nGaeilge? Táimid, tá, tá an, an, Séipéal Naomh Lorcán i láthair na huaire, tá, tá St Lawrence mar ainm air freisin agus sin siocair gur naomh áitiúil Bhaile Átha Cliath é, mar a déarfá. So tá an dá ainm in úsáid. Don chuid is mó, abraimis, ó thaobh St Lawrence, baintear úsáid as an ainm i mBéarla, ach déarfaimid le Slí Bhreandáin, tá súil againn gur i nGaeilge amháin a bheidh sé sin in úsáid. An Mol Glas, tá ainmneacha éagsúla in úsáid. Tógfaidh sé sin tamall nuair atá campas nua ann ach go cinnte táimid ag suí anseo sa Chroí agus bíonn sé sin in úsáid ag daoine ar lár an champais, croí lár an champais féin. Tá sin go hiontach. An féidir leat a insint dúinn faoin scéim cónaithe Gaeilge atá agaibh? Yeah, tá scéim cónaithe Gaeilge ar bun in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath anois. Thosaigh sé, ó, thart ar seacht nó ocht de bhliana ó shin. I mbliana níl an scéim ar bun againn mar gheall ar an, mar gheall ar an ghéarchéim tithíochta atá ar bun i mBaile Átha Cliath i ndáiríre. Tá, tá cúrsaí tithíochta, tá siad, tá sé an-deacair theacht ar lóistín faoi láthair agus tá costas an-ard ag baint le lóistín. Ach beidh lóistín ar an champas againn anseo den chéad uair riamh in dhá mhíle is a naoi déag. So faoi cheann dhá bhliana go leith beidh, beidh lóistín s'againn féin againn. agus beidh sé sin ar fheabhas agus beidh scéim, beidh an scéim á mhéadú agus go bhfuil súil againn go mbeidh 20 spás ann do mhic léinn le Gaeilge le bheith ina gcónaí le chéile trí Ghaeilge. An bhliain seo chugainn tá scéim nua á fhorbairt againn agus beidh sé sin bunaithe do mhic léinn a bhfuil sásta an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcampas féin. Beidh sé mar scéim, deir muid, d'ambasadóirí na Gaeilge ina gcampas féin. Tá sé bunaithe saghas ar an scéim cónaí ach nach, ní bheidh na mic léinn ag cónaí lena chéile, beidh siad ag obair lena chéile le an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcampas féin. Agus tá muid ag súil go mbeidh. Agus ar an dóigh sin beidh daoine, tá an chuid is mó de na mic léinn atá ag freastal ar D.I.T. tagann siad ó cheantar Bhaile Átha Cliath agus an cheantar máguaird. Le cois sin tá os cionn 40% de na mic léinn in D.I.T. tá siad ag brath ar dheontas, ar dheontas Susi. So ní mhaith linn go mbeadh sin, go mbeadh an costas, uafásach, rud atá faoi láthair. Tá costais uafásacha ar chúrsaí lóistín agus so tá dúil againn nuair a bheas an campas nua ar, nuair a bheas an lóistín úr ar fáil, go mbeidh muid in ann cabhair a chur ar fáil do mhic léinn le bheith ar an láthair agus ina gcónaí trí Ghaeilge agus an bhliain seo chugainn ó Meán Fómhair ar aghaidh beidh deontas á thabhairt nó scoláireacht á bronnadh againn ar mhic léinn ó, is cuma cén áit ina bhfuil siad, arb as dóibh, is cuma an ó Cabra nó ó Dhún na nGall iad, ach go mbeidh siad ag cur chun cinn na Gaeilge sa champas, mar is mór an chabhair é sin go mbeidh mic léinn againn, agus tá Cumann Gaelach againn, cumann na mac léinn anseo san Institiúid, agus bíonn siadsan ag cur imeachtaí Gaeilge ar siúl do mhic léinn sna campais éagsúla gach bliain. An Aontas na Mic Léinn, An bhfuil Oifigeach Gaeilge acu anseo freisin? Níl Oifigeach Gaeilge acu anseo in Aontas na Mac Léinn ach tá tá siad ag obair i dtreo Oifigeach Gaeilge a bheith acu. Ról páirt-aimsire a bheas ann. Tá sé ag dul os comhair Comhairle na Mac Léinn faoi láthair. Tá tá Uachtarán na hInstitiúide anseo, Boni Odoemene. Tá Boni thar a bheith fabhrach agus iontach ar fad ó thaobh cúrsaí Gaeilge le linn na bliana agus tá sé ag brú chun cinn go mbeidh Oifigeach pháirtaimseartha againn, go mbeidh beartas Gaeilge ag Aontas na Mac Léinn agus go mbeidh imeachtaí agus comharthaíocht, bhuel tá an-obair déanta ó thaobh cúrsaí comharthaíochta ach go mbeidh imeachtaí agus go mbeidh poiblíocht á dhéanamh i nGaeilge agus go dhátheangach acu ar imeachtaí. So fáiltímse go mór roimh an obair sin agus an obair atá ar bun ag Aontas na Mac Léinn i mbliana. Sin an Uachtarán den Aontas na Mic Léinn, an ea? Sea go díreach, sea go díreach. Agus an-obair ar bun acu go dtí seo agus tá súil againn go leanfar leis an obair sin i rith na bliana. Sin go hiontach. Tá sé go hiontach a bheith ag cloisteáil uait ó thaobh an deá-fhorbairt atá ag tarlú anseo ó thaobh na Gaeilge san áireamh. Dúirt tú go mbeidh na trí hinstitiúidí teicneolaíochta i mBaile Átha Cliath, mBaile Bhlainséir, Tamhlacht agus anseo, mar oll sórt ollscoil teicneolaíochta. An mbeidh na hinstitiúidí teicneolaíochta eile i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath ag bheith lonnaithe anseo? sna cúpla bliain amach romhainn. Yeah, sin an rud. I láthair na huaire tá thart ar 1,000 mac léinn anseo ar an gcampas i nGráinseach Ghormáin. Tá na mic léinn atá ag déanamh staidéir ar na healaíona agus na mic léinn atá ag déanamh staidéir ar na heolaíochta sóisialta, cúram leanaí, cúram sóisialta agus mar sin de. So i láthair na huaire tá thart ar 1,000 mac léinn againn ach faoin 2019 beidh os cionn 10,000 mac léinn againn anseo ar campas. Beidh siad ag bogadh ó Sráid Chaoimhín, an campas atá in Sráid Chaoimhín, beidh siad ag bogadh ó Sráid Chathail Brugha, agus beidh siad ag bogadh ó Ráth Maonais. So, mar sin, beidh mic léinn atá ag plé le cúrsaí ceoil agus drámaíochta, le turasóireacht, le lónadóireacht, le cúrsaí eolaíochta agus taighde agus optaiméadracht, beidh réimse an-leathan ábhar agus mic léinn ag freastal ar an institiúid anseo i nGráinseach Ghormáin faoi cheann dhá bhliain go leith agus táimid ag súil go mór leis sin. Agus beidh os cionn 1,000 ball foirne ar an gcampas chomh maith. Agus ansin de réir a chéile beidh na campais go léir, beidh na campais in Sráid Aungier atá ag plé le cúrsaí gnó agus na meáin faoi láthair agus an campas a bhíos ar Sráid Bolton atá ag plé cúrsaí le innealtóireacht agus mar sin de, beidh siadsan ag teacht ar an láthair chomh maith de réir a chéile agus beidh sé sin cur go mór leis an bheocht ar an gcampas mar i láthair na huaire tá go leor spás glas ar an gcampas a déarfainn, tá mé cinnte go bhfuil tú tar éis a thabhairt faoi deara. Ach faoi cheann trí, faoi, faoi, faoi cheann dhá mhíle is a naoi déag, beidh, beidh seacht mór-ionad cónaithe lóistín anseo ar an champas, beidh trí, beidh trí mhol mór nó, nó príomhfhoirgnimh mhóra ag plé le cúrsaí eolaíochta, le cúrsaí turasóireachta, le cúrsaí ceoil agus na meáin, tógtha anseo ar an champas agus beidh beocht faoi leith, ag baint leis an champas úr. Chomh maith leis sin, beidh an Luas tagtha agus beidh muid faoi scread asail le siúl, ní bheidh i bhfad againn le siúl síos go dtí an Luas agus beidh sé sin, beidh sé iontach don cheantar seo agus don institiúid féin go mbeidh muid in aon, beidh muid ag teacht le chéile ar aon champas amháin. So, an bhfuil sé pleanáilte go mbeidh aon champas eile i lár na cathrach? Tá, de réir a chéile. Beidh Sráid Aungier ag teacht anseo ach seans go mbeidh, seans go mbeidh an Institiúid ag coinneáilt an bhfoirgnimh sin. Tá sé sin fós le plé, mar déarfá. Agus beidh Sráid Bolton i gcónaí ar an láthair mar nuair a bheas an campas, an láthair sin, an láthair sin, beidh, beidh agus Halla an Línéadaigh, Linen Hall, mar déarfá, beidh siad sin i gcónaí ar láthair againn. Ach nuair a bheas an, nuair a bheas an campas go léir críochnaithe, a deir muid, agus ní bheidh sé riamh críochnaithe mar beidh obair, fhorbartha ar bun an t-am ar fad, ach ón Chuarbhóthar Thuaidh síos go dtí Sráid Boulton, beidh Slí Bhréanainn ag tabhairt tabhairt thú síos go dtí Sráid Boulton agus tógfaidh sé sin b'fhéidir deich bhomaite, ceathrú uaire ag siúl agus beidh sé sin iontach mar osclóidh sé suas an cheantar go léir agus táimid an-chóngarach do lár na cathrach anseo ar shlí. Níl muid ach, b'fhéidir dhá, seacht bhomaite shiúil ó Mhargadh na Feirme agus ansin táimid, i láthair na huaire táimid, ó seo síos go dtí Sráid Bolton tá thart ar cheathrú uaire siúil ann, ach ansin nuair a bheas an, nuair a bheas an áit oscailte agus an fhorbairt faoi lán sheoil, beidh muid in ann sin a shiúl lena chéile agus sínfidh, beidh an campas ag síneadh ó, mar a deirim, ón Cuarbhóthar Thuaidh agus beidh sé iontach agus ar fheabhas mar, mar áis don phobal agus don choláiste féin. Mar a dúirt mé, táimid inár shuí i An Croí, lasmuigh d'Áras Ráth an Dúin anseo. Tuigim go bhfuil do oifig san Áras sin, nach bhfuil? Sea, go díreach. Agus dúirt tú liom roimh an agallamh go raibh an sean-ospidéal lonnaithe san fhoirgneamh seo, an raibh? Bhí, go díreach. Tháinig Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, nó bhog, oifigí s'againne aníos anseo in 2014 agus, Bhí obair mhór forbartha déanta anseo bliain ná bliain go leith roimhe sin. Tháinig mé, thug mise cuairt ar an áit seo ar dtús sa samhradh 2013 agus bhí an ospidéal, bhí na hothair díreach tar éis bogadh amach agus bhí an sean-ospidéal fós anseo agus ní chreidteá an athrú atá tar éis teacht ar an áit. Tá roinnt de na iar-bhaill foirne agus baill foirne a bhí ag obair anseo agus atá anois lonnaithe san ospidéal nua, Tá siad tar éis cuairt a thabhairt ar an fhoirgneamh úr, bhuel, an fhoirgneamh athchóirithe seo agus tá sé dochreidte an athrú atá tagtha air. Bhíodh, bhíodh, ó tá na céadta othar tar éis dul tríd an ospidéal seo, Ospidéal Naomh Breandán, tá go leor, Mílte is dócha. Ó, mílte gan dabht, na mílte gan dabht agus tá go leor brón agus crá croí ag baint leis sin ach tá ospidéal nua den chéad scoth anois tógtha thuas ar an Chuarbhóthar Thuaidh, agus Ionad an Phoenix a bheir siad air, nó Ionad an Fhíonuisce, agus is cosúil go bhfuil, don chéad uair, cuireadh seomraí aonara ar fáil do na hothair, agus tá sé sin ag cabhrú go mór le sláinte na n-othar féin, agus is cosúil nach mbíonn na hothair ag fanacht an fhad is a bhíodh san ospidéal, agus go bhfuil sé ag cabhrú lena meabhairshláinte go mór, so is maith an rud é sin. Agus sin an rud atá spéisiúil faoin champas seo. Beidh ospidéal. Nó tá ospidéal ar an láthair, tá, tá, tá ionad nua, nó mar a bhí muid féin ag, ag ráit air, tá ionad sláinte nó ionad príomhchúram sláinte go díreach á thógáil faoi láthair ar an gcampas. Beidh, beidh scoil, beidh bunscoil ag Foghlaim le Chéile nó Educate Together ar an láthair. Tá séipéal ar an láthair. Tá sé ar nós pobal. ann féin ar an láthair seo agus is maith an rud é sin agus láthair fosta, Nelson, tá sé sách ciúin anseo faoi láthair ach gach maidin bíonn na céadta daoine anuas agus suas ag freastal, ag dul ag obair nó ag dul ag dul ag scoil, tá scoil thíos sa Bhaile Mór, an scoil, ag foghlaim le chéile so tá sé sin iontach, tá an-bheocht ag baint leis an champas agus tá sé oscailte don phobal agus daoine ag teacht tríd an champas b'fhéidir nach raibh anseo cheana, nach raibh an deis acu le teacht isteach go Gráinseach Ghormáin. nuair a bhí sé mar ospidéal síciatrach so is maith an rud é sin anois don cheantar go bhfuil sé ar oscailt agus go bhfuil sé ar fáil do chách. Yeah, tá sé go hiontach, mar a dúirt mé, a bheith ag cloisteáil uait, a bheith anseo ar an gcampas inniu agus just chun a bheith eolasach faoi cad atá ag tarlú anseo, tá sé go hiontach. Is cuimhin liom an scéal blianta ó shin nuair a raibh siad. ag pleanáil chun an fhorbairt mhór a thógáil. Is dea-scéal é go bhfuil sibh fós i mbun é agus ní bheidh sé i bhfad nuair a bheidh sé, an formhór de, críochnaithe agus formhór na mic léinn anseo mar fhocal scoir amháin. Ó thaobh an dhá rud a labhair muid faoi inniu, sé sin an fhorbairt in DIT, an fhorbairt fisiciúil in DIT go ginearálta agus agus forbairt ar chúrsaí Gaeilge anseo. An an bhfuil aon rud eile gur mhaith leat a rá, dár n-éisteoirí? Cinnte. Maidir le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath féin, tá réimse an-leathan de chúrsaí ar bun againn anseo, ó chúrsaí ó chúrsaí dioplóma, ó chúrsaí teastas dioplóma, céime, iarchéime agus dochtúireachta, agus éinne atá ag éisteacht agus go bhfuil spéis acu in aon rud ó. chócaireacht go drámaíocht go cúram sóisialta go hinnealtóireacht, bí i dteagmháil linn nó tar go dtí Lá Oscailte DIT. Beidh lá oscailte againn ar an 3ú agus an 4ú, sin an Aoine agus an Satharn, an chéad Aoine agus an chéad Satharn de mhí na Nollag. Beidh seastán againn féin ag Oifig na Gaeilge. A mbeimid ábalta cur síos a dhéanamh ar na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun againn anseo? Tá líon na mac léinn sna cúrsaí anseo, bíonn líon beag mac léinn ar na cláracha éagsúla so tá sé sin iontach. Tá an-tacaíocht ar fáil ó na baill foirne, ón lucht acadúil agus an lucht riaracháin agus an lucht cabhrach a bhíonn ar fáil do mhic léinn agus más spéis le haon duine aon cheann de na cúrsaí mar mhac léinn aibí nó mar mhac léinn tar éis an Ardteist a dhéanamh, Tá míle fáilte romhaibh chuig an Lá Oscailte agus buailigí isteach chugainn aon uair agus tá suíomh idirlín againne, www ponc dit ponc ie, forward stroke, gaeilge. Tá muid i láthair na huaire, tá muid ag ullmhú scéim teanga nua, faoi scáth Acht na dTeangacha don Ghaeilge in DIT. Tháinig críoch lenár scéim teanga in 2015, táimid ag obair ar an dara scéim anois agus má tá spéis ag aon duine, má tá smaointe acu mar gheall ar an Ghaeilge ar an champas úr nó mar gheall ar an nGaeilge in DIT, scríobh ríomhphost chugainn, gaeilge ag dit ponc ie. chugam féin nó chuig Gráinne atá ag roinnt an phoist anseo mar Oifigeach Gaeilge agus ba bhreá linn cloisteáil uaibh. Agus anois feicim scata mic léinn ag dul tríd an champas, níl 'fhios agam an bhfuil siad i nGaelscoil Cabrach, uaireanta tagann siad anuas freisin. Ach éinne atá ag éisteacht, buailigí isteach chugainn ag an Lá Oscailte, scríobh ríomhphost chugainn agus bígí i dteagmháil, ba bhreá linn cloisteáil uaibh. Ok Siobhán, bhí sé go hiontach labhairt leat agus tiocfaidh mé ar ais chugat arís am éigin eile ó thaobh agallamh raidió a dhéanamh. Go raibh míle maith agat. Thar barr, agus míle fáilte romhat, táimid ag dúil le thú a fheiceáil nuair a bheas níos mó mic léinn anseo ar champas agus nuair a bheas níos mó cúrsaí, beimid ag dréim go mór le thú a fheiceáil arís, Aaron. Go raibh míle maith agat.